Finally, finally, I am here to see the, the prince of um, Nnobi ancient kingdom. Finally, finally, take camera around na ya abịa mmadụ video na-evidio house ihe a nwoke ibe gị rụrụ this thing ị na-evidio nwe iji eme na-asị gị vidio bụ ụlọ vidio investment nwoke na-evidio m ka iji e, e, na finally finally ọkpa m atụgo na nke Messiah ndị Nnobi finally finally ọkpa m atụgo na be Messiah ndị Nnobi che a sị na a- am- akpụpụrụ m okpu ekele odogwu hey jizọs jizọs oge na anya e- ịpụta ụwa make sure na amaghị amaghịrị okwu ọnụ amaghịrị iji ego si wee ihe eji mara gị o ejighị m ego ma a na-abata na nke Seaman bụ ụzọ kpọọ m jee park toteghị na ndị ọgaranya na-anọkọ na Facebook mana ha bịa ha nọ na low key so ị bịara ekwu okwu ifo na-akpọ mmadụ iyi na-asị onye akpa amụ idiot ịmaghị onye bụ onye somebody like Seaman nwere ike iji fake account na ọ na-enyo gị o nwere ike iji fake account na-enyo gị ị ya ama asị ya idiot I will feed your feed your family ịma na ọ Seaman ji fake account o nwere enwe ihe dị ka ọnwa tii na ya ha ma onye ọ bụ guy if you dey comment comment responsible you no go know where you are chatting with the president of the country neenụ m anya ebe a na nke Seaman parboiled rice ee ikpere ikpere ikpere dara ala finally finally ana m aga Seaman parboiled rice mụ na gaghị arọ mkpụrụ oge ọzọ god forbid taa ọ bụrụ na m nara m na-ekpuru m jizọs dezie ezigbote ọyị mụ St. John's ee ee Paddy Jones ee ọnọsara eze chairman sir ka m bigoro gị ọma Abeg o, eh, ị na-eme vidio edit ibi pịa post screenshot wee etu akịta a na-akịta m na-eji eti enlargement so that ọ bụ na onwe ebe nna mba nna chọ contract ibi ego gịnị chọ contract he dream big ihe ebi ebikwa oghere ego echeghịrị ịnọgịta mmadụ fụgasị na gị na Seaman

Thank you very much for if, if, even allowing me wee step on my foot. Though no special arrangement ka mmadụ jikwa na afụ Tinubu. Ee, mmadụ cannot, you cannot just enter Aso Rock say na afụ Tinubu. Ọ mmadụ ya akpọ gị. So na-ekelere m High Chief sir. ee without him ọ nwere ike ebe agbuo ha ọrịa ọsị na abụ m jee pak asị ya ihe a ndị gị mara ịmara gị mma gị zakwa ọgụmarị họp ọ sị "Hey, ọga na oge- ọga na ode ihe asị oje nkọ ndị go abuja ọ ganara kwa ihe mụ na-arahụ ụra because achọghị ịfụ gị mmadụ ya akpọ gị wee jefụ mmadụ ya dịrị gị na mma sir ladies and gentlemen i nee anya ị fụ na mụ na chairman nọ here sir this is the brain behind ọzụrụ ụmụ ogbenye n'ụwa niile ị mara achọghịzị m ka mgbe ya azabazi ike nnobi na-azazi ike anambra state because ị gago beyond nnobi ike ite mmiri north and south because ị ma na onye ga ike ije rụba five star hotel because i ji the money mana ị bịa na ya dị na poverty dị na- dị n'obodo dị too much and agụụ dị i wee mee ihe a na-akpọ operation feed the nation when I was doing my investigation wee fụ na some of the product rice nọtara 85,000 m bịa na-ajụ a sị na 65,000 na 68,000 sị na a sị na-adashi ndị mmadụ rice adashi na ị gara ekwu na ị na-eme give away na na-ere rice because somebody like people na-ego rice 75 80 85 mana mgbe a na-anụzi 60 something na orudi 70,000 m wee sị mba na ị bịara ịzọ ndụ na ị bịaghị ogbugbu maka gịnị this your dream I was following you mgbe page gị nọ 4000 mgbe ị ka na-arụ factory two years ago a na-asị na chọrọ rice na-efolo gị mgbe a na-eti rod na-efolo mgbe a na-eti ihe channel na-efolo a na-asị chike obi bụ onye gwara m sị m na o nwere ihe a na-achọ ịrụ na nnobi na-edene ya na-asị chineke mee ka ọ bịa na mmezu anọdụzi one day ozugbo na Facebook ị drọpụ ihe ana m efolo gị ị drọpụ 8 minutes ndị na-efo rice ndị na-esi si ma parboil na-asa rice I don't seek for your attention I have to use my iPhone and screen record it because I'm the kind of person na-abụ ihe ọma ọbụla bụ ihe ọma bụ onye Igbo rụrụ ihe taa I can never call you say nye m one naira ka m wee promotu ọganihu Igbo mana ihe m na-eme people mechaa fue a na-enye m ego ntu bụ ụfọdụ na-ebi moto ụfọdụ a na-asị gị na ọ dị ka onye agwọrọ ọgwụ sị na amaghị anya ịntanetị ife onye Igbo mere product nwere ihe na-aga aga don't ask anybody ka a bịa sị gị sị kwụọ m ụgwọ ihe bụkwa ihe gị ka a na-akwụ ụgwọ so when I saw that video m buru video ba 300 something thousand views 8,700 shares over, all over the world. almost 5,000 comments people because of gịnị ndị igbo achọkwara ka i bupụtakwa product ndị igbo nọtụwara ọ mụnwa mere advert eh, hotel bishop the day a na-emepe ozugbo mgbe ahụ ozugbo na-aba 500 700,000 view because gịnị igbo chọrọ ihe ya na ihe abụ nke ha ihe ahụ ebunata na be anyị operation bring back operation develop ana igbo Ah, it will start between mana ọ ga na-abụ ị fụrụ port harcourt you did not do it in port harcourt ị fụrụ abuja you did not- ị nwere anara abuja ị fụrụ lagos you know mana ọ sị mba na nnobi a kama ndị si- kama ndị si Lagos gbarazie moto bịazie ti ha truck load etiri atọn ebukwazie ha anachịakwazie back to Lagos and ihe a gaa for six months believe me some people ya na-arụzi duplex fa ya na-arụ eh, two story with tenant house because gịnị ụzọ ahụ ya na-adị busy thank God n'ụzọ a na-arụkọ ụlọ ọ na-adị busy na-adị busy na-adị busy hotel a dị ebe a ga na-adị show down nke dị na izefaka ego a ga na-eju because truck ga na-abata ebe ka o si abịa na nnobi kere afọ a na nnobi anambra seaman high chief sir ezi nwa emeka agbanarị because nwa m ọzọ m ma amụ ma abaghị emeka ka anyị yọọ because enego m ahụ ọ bụ na ndị na-aza emeka bụ ike ọ gaghị aga na bụ emeka too much money gịwa bụ emeka too much money emeka okonkwo e-money too much money gụbara m onye bụ emeka emeka bishop okonkwo Emeka Ọfọ. emeka ọfọ gụbara m onye bụ emeka unless na onye a bụrụ ọnụ na-achọghị ịbụ mana onye ọbụla bụ emeka 90% bụ odogwu ọ bụrụ na ọ bụbeghị odogwu ma na ọ ya ka ya-abụ odogwu echi Ada odogwu odogwu. ọ gbara ọrụ ahụ ya. ọ bụghị ọ dị egwu odogwu so thank you very much before I run the interview between oga and I to tell ndị Igbo his vision and aim o ji wee bubatara anyị so wee na-ekene seaman high chief sir sị Emeka agbanarị ọ gbanarịgo ọnwa na eke gbanarị ọnwa na orie gbanarị ọnwa na afọ gbanarị ọnwa na nkwọ gbanarị ihe isi ike gbanarị ọnwụ ya bụ agbanarị gbanarịgo ihe ọjọọ niile m wee na-ekene high chief sir seaman na onwe na nnobi seaman oil and gas ebe ọ nachara nwa ogbenye anya wee bịa wee were 21 years wee sị m jee pack na nke a ka e ji wee sị anyị welcome maka na gịnị mere ofu okwu a na-ekwu ụtọ ka a tọwara tọta ife eche na ka ọgaranya bịa ihe ego nwa ogbenye ga na-echegbu mgbe ọbụla ọ bụ mgbe ọbụla mee give away give away 2000 give away 5000 give away mgbe ọbụla a kwụwa na-akwụ na gate ọga na-akwarị ka amụsụ kedu ihe ị ga-emere ọgaranya on your own capacity hmm. ọgaranya laikiri 10,000 i nyere ọgaranya laikiri 2,000 i nyere ọgaranya laikiri ọ bụghị na o nweghị mana ọ chọrọ ịma na onye a kpata ego tomorrow ọ ya adị ka m wee nwekwa mmụọ onye ka m ị bịa na-akwụgharị na gate ọga na-asị ka e nye gị 2,000 how many times have you come and use broom and sweep that place anyị na-abịa akwụgharị mee two three times one day a ga-akụrụ ọga asịrị sị ya okwu ngwere onye na-aja aza ihe ya Mm. one day gbapụta ozugbo ozi ka ndị dị nza na m akwụrụ nwa gị ụgwọ akwụkwọ from university level up Mm. Mm. when I did this thing, who God, who bear me witness, I, I have never sit down with you, stand with you like this, give you a hug like this. I met him in Oka. ka ọ ga-enye m ụwa niile mana ihe a bụ ihe ndebụrụ mgbe mgbe m mere bishọp ana m eme na mmadụ nye m mana ọ na-abụ m fụ ihe ọbụla a na-ebubata n'ala igbo operation develop ala igbo ọ na-atọ m ụtọ m fụ vidiyo ahụ buru broadcast ya tinye ya voice kwuo okwu na vidiyo gaa today this my chairman ọnọsọrọ eze fụ the video sị m jee pak bịa na ọkwa na mmadụ mmadụ mee ihe ọma na ya rekọmend ya I will take you to Seaman ọ dị nke mara si ya na amara ọ kpọọ m I went to his house anyị nọrọ ndị ọrụ na-arụ ọrụ a na-emesisi meta anọgide nọcha gwa anyị anyị bịa because na ịmalị na-eme mmadụ ya rekọmendị kpọrọ gị jee ebe Tinubu jee ebe president ma ịma eme ọ mmadụ ka a na-akpọ gị jekwuru senate president asaịnọrọ kọntrakt ị maghị onye ọ mana ọ dị ụtọ na ịma eme rekọmendị rekọmendeshọn matters today abatara m ebe a taa Seaman farm glory be to god na taa ka m na-enwe nọmba Seaman maka m na-enwe nọmba Seaman at least nke a bụgodo blessing wee na-ekele sa kadinal ee ya be nna gị onye nnobi ọ bụghị ọdio ọ bụrụ ọdio and glory be to god sị eh, eh, ri- eh, rice anyị bụ the cheapest rice in labour market international market anywhere in the world a na-ere rice taa not just na ọ dị cheap ọ dị stone free onweghị stone not just na ọ stone free ihe a bụ our own Thailand rice this is our own Thailand not just our to- own Thailand chemical. ị fụ rice ọ na-acha nwa asachacha rice ọ dị spotless rice ọ ga-abụ iri ọ bụ nke ọ ga-abụ irie o koo mmiri ya irie bere- mmiri ya edee n'ala Look at Gidi. irie rice rice jiri aka ya gụọ gụsịa mmiri ya gụọ mmiri ị na-eri rice ọ gbaa ngwa ngwa ngwa ngwa irie rice ọ bụrụ normal starch ọ chọrọ inye because na nenenụ facility eji billions of naira wee rụọ na ọ bụrọ ihe ụmụazị ọ chọrọ nke a bụ eje na n'ime ọhịa ahụ were rice tinye na ntụ awụ wee farrrr ikuku eburu ya rice bupụ chaff eji kpokọrọ ndị ọzọ wutuo okwutere ya na no filtered for somebody to bring in millions of dollars wee install ihe a n'ebe a na nnobi ọ bịaghị igwu egwu and ọ bịaghị igbu mmadụ ọ bịara ịzọ igbo ndụ that is why o ji wepụta the best since m ji aga ebe a na-akọ rice ebe a na-eme rice afụtụbeghị m machineries ewepụtara chara acha brand new ọ bụghị tokumbo ọ bụrọ nke arụrụ arụ chara chara korokoro filtered kpuchie ọkụ na-apawa onwe ya ọkụ ka e wee make sure that na mmadụ richara rice ya bịakwa ọzọ so Seaman sir a na m asị gị ọnwụ ya-egbu gị jekwuru ndị iro gị clear gbuo ha rịagharịa because na gịnị na a bịa na ụmụ Izrel igbu ofu onye Izrel ọ dị ka igbu mmadụ 1000 ị bụ an Israelite son of our time ị bụ an eyes of ndị Igbo ji afụ ụzọ gịwa bụ millionaire gịwa bụ billionaire a sọ onye na-agba akpa ụzọ megide bịa na ịgba ya n'ọdụ ị na-eje obodo oyibo rụọ ụnọ ọ mara mma o mana i mechaa kedu mkpụrụ ị kụrụ be nna gị a ga-eji erote gị na ego niine ị nwere n'ụwa niine ma everything na ọ ihe a ka ị rụrụ be nna gị Seaman abụ sọsọ ọrụ filling station ọ rụkwara rice factory and today Chineke a na eburu ya mara ọ ga-arụkwa Seaman cement na gịnị na Nnobi etu a si ekwu ọ ga-erere gị afọ nkwọ ahịa na mbọsị na anọ ise thank you sir